Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Tuesday, izu ụka nke mbụ n'oge olileanya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke iri na otu, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke iri. Ome ga-esi n'ukwu osisi nke Jese puta, Alaka ga-etopụta na mgbọrọgwụ ya. Mmụọ nke Osebụrụwa ga-adakwasa ya, Mmụọ nke amamihe na nghọta, Mmụọ nke ndụmọdụ na ike, Mmụọ nke ọmụma na iwu nke Chukwu. Ịtụ egwu nke Chukwu ga-abụ ihe na-atọ ya ụtọ. Ọ gaghị eji naanị ihe anya na-ahụ kpee ikpe, nke a ga-eji naanị ihe ọ nụrụ na ntị wee kpebie okwu. Kama, ezi omume ka ọ ga-eji kpeere ndị ogbenye ikpe. Ọ ga-enye ndị dị umeala n'ụwa ikpe nkwụmọtọ. Okwu ya ga-abụ mkpara igwe ga-akụtu ụwa, ikpe ya ga-ewetara ndị ajọ mmadụ ọnwụ. Ezi omume ga-abụ akwa ọ ma n'ukwu ya, ịkwụdosi ike ga-abụ ajị o kere n'ukwu ya. Nkịta ọhịa na ụmụ atụrụ ga-ebi otu ebe, agụ na ụmụ ewu ga-edina. Nwa ehi na ọdụm na nwa ọdụm ga-anọkwa otu ebe. Obere nwa ga na-edu ha. Ehi na edi ga na-edina otu ebe. Ọdụm ga na-ata ahịhịa ka ehi. Nwa na-aṅụ ara ga-egwu egwu n'ọnụ agwọ Nwa na-eto eto ga-amanye aka n'ọnụ agwọ ajụala Ha agaghị emebi ma ọ bụ merụọ mmadụ ahụ n'elu ugwu m dị nsọ N'ihi na ụwa ga-ejupụta n'amamihe nke Dinwenụ Dị ka otu mmiri si jupụta n'osimiri N'ụbọchị ahụ, mgbọrọgwụ nke Jese ga-akwụrụ dị ka ihe akara n'ihu mmadụ niile. Mba niile ga-achọba ya, ebe obibi ya ga-adị ebube. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu.

ka o wee nwee ike ịchị ndị nke gị n'ụzọ ziri ezi, nyekwa ndị ogbenye ikpe ziri ezi. Azịza: N'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. N'oge ya, ezi omume ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Alaeze ya ga-esi n'osimiri ruo n'osimiri, bido na mmiri ruo n'isi ngwụcha nke ụwa. Azịza. N'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ọ ga-atọhapụ onye ogbenye kpọkuru ya, na ndị niile chọrọ enyemaka ya. Ọ ga-emere ndị ogbenye na ndị esighị ike ebere. na-azọpụta ndụ ha. Azịza, N'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Ngọzi dịrị aha ya ebeebe, ka ọ dịgide dịka anyanwụ, ka agbụrụ niile dị n'ụwa nweta ngọzi na ya. Ka mba niile kpọọ ya onye dị ngọzi. Azịza, N'oge ya, eziokwu ga-achawapụta, udo ga-adịkwa ruo na njedebe ụwa. Mbeku, Aleluya, aleluya! Lee, Onyenwe anyị ga-abịa n'ebube, ọ ga-emepe anya ndị nke ya. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Luk dere, isi nke iri, malite n'usoro nke iri abụọ na otu ruo na nke iri abụọ na anọ. N'otu oge ahụ, obi tọrọ Jesu ụtọ site na mmụọ nsọ, o wee sị, Ekelee m gị, Nna, Dinwenụ nke eluigwe na ụwa, n'ihi na i zobere ihe ndị a n'ebe ndị amamihe na oke mmụta nọ ma kpugheere ha ụmụntakịrị. Ee, Nna, otu a ka o si masị uche gị dị nsọ. Nna m enyefeela m ihe niile n'aka. Ọ dịghịkwa onye ọ bụla maara onye nwa ahụ bụ ma ọ bụghị nna, ma ọ bụ onye nna ahụ bụ ma ọ bụghị nwa ahụ, na onye ọ bụla nke nwa ahụ chọrọ ikpughere ya. Jesu tụgharịrị gwa ndị na-eso ụzọ ya na nzuzo, sị, Ngọzi dịịrị anya hụrụ ihe unu hụrụ. Ana m agwa unu na ọtụtụ ndị amụma na ndị eze mgbe ochie chọsiri ike ịhụ ihe unu na-ahụ ma ha ahụghị ha, na ịnụ ihe unu na-anụ ma ha anụghị ha. Ozi ọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.